Mu nyengo ya muliri wa mafuta, mafuta ngambwingambwi, Chakwera delivers. Nafuna ndipereke uthenga wa ulere, uthenga umene ukupita kwa Chakwera, president wa dziko lino, nduna zake zonse, komano makamaka kulunjika kwambiri kun- kwa nduna ya information komanso bungwe la MERA ndi ku NOCMA kunena kuti dziko la Malawi si tchalichi Uwu ndi uthengatu wopanda chigamba kunena kuti kulamulira dziko si si- si chimodzimodzi kulamulira tchalichi. Kulamulira dziko sikulamulira constituency, sikulamulira company. Dziko ndi lina. Tatiyeni mukhale very very serious mukamalankhula ma statement yanu makamaka mu nyengo inoyo ya mafuta ngambwingambwi. Ndipo tikuthokozeni kwa nthawi yoyamba a Malawi mukangomva kuti amene timangomva kuti kunja kuno kumakhala nyekhwe Koma nyekhwe ija tsopano Amalawi ayiona. Mwachitsanzo mumzinda wa Blantyre dzulo kunalibeko galimoto imene imayenda olo imodzi. Chikhalirenicho munapita pa TV kunya, kunyamula atolankhani ndi kumakanena boza wiki yatha ija kumanena kuti a weekend iyi mafuta akhala ali paliponse pakhala mafuta tachita solicit funds tigula mafuta ochuluka kwambiri ndipo amalawi mukhale ndithu ah, mtima pansi zonse tikukonza ife aboma imeneyotu ndi nduna yayikulu kwambiri nduna ya- yoza- zofalitsa nkhani komanso akuluakulu a ku NOCMA a ku MERA komatu nthawi zina akuluakulu ndifuna ndikuwuzeni kunena chilungamo ndi bwino kumuwuza munthu chilungamo azimva kupweteka koma akuwuzidwa chilungamo kusiyana ndi kumamuwuza boza munthuyo tsoka ilo ndinu atsogoleri okha okhaokha onama atsogoleri amene china chilichonse kuchokera tsiku limene munatenga inu boma mpakana lero mumangonama palibepo chimene mmanena inu chabwinobwino nkhani ya fetereza muname nkhani zo za mtukula pakhomo muname nkhani za NEEF muname nkhani zosiyanasiyana kha za kuchipatala muname palibe za misewu muname palibe chimene munanenapo cha nzeru m'Malawi munomo ndikufuna ndikuwuzeni popeza inu simmachita resign nkhani imene iyi ya mafuta ikuli maiko ena kwa kunja uko amene ali ministerayo responsible akanakhala atachita resign by now mmene kulili kunja uko kwa anthu ozindikira president nkhani imene iyi anayenera kuchita resign komanso mudzikomo munayenera kukhala mademo ochuluka kwambiri koma ife tinapeperedwa ndi mankhwala ife tinaseteredwa ife tinapepetulidwa kuteroko aMalawi mitima ili zii kumangodandaula kuti abale kuchoka ku machinjiri kufika mtauni ii ndiye matransport yadula bwanji ii kuchoka ku 49 kufika ii koma ndiye yadula bwanji ii 1 lita 8000 panopa ati afuna ifikenso pa 10 kuli zii kukuyitanitsani kuti tiyeni tipange mademo simmabwerapo ndi paja mmatenga inu mafoni ndikuyima muzinyumba zanu ndikumajambula ndikumafunsa kuti kodi una madrama uja nthawi zino wayamba madrama ache aja ati afuna apange mademo koma osadziwa kunena kuti zinthu zotikupangazo zikukuthandizani inuyo amalawi ndife anthu omvetsa chisoni kwambiri ndi chifukwa chake andalewa akutitola ndikumangopanga bodza akanakhala ena akanachita resign izitu zikuyenera kuti liti- zitiphunzisepo phunziro lalikulu kwambiri kunena kuti zina osamakakamira ngati munthu waka walephera kuli bwino kunena kuti ine ndalephera ndipo siuoneka ngati ndiwe chisiru nkhondoyi nkhondo ukayiyamba umadziwa kuti mmene mzanga iyi akumenyera eh ineyo sindikwanisa kuli bwino ndichite surrender ndipo nthawi zina kumakagogoda kwa anthu anzeru ndikumafunsa kuti kodi chakuti chakuti tingapange bwanji zimakhala bwino unfortunately kuno ku malawi zipani zolamula ndi zipani zosusa ndi khoswe ndi mphaka ndi adani woopsa palibe pokuyitanizana kuti kodi mmene lilili zikoli tiyeni tilione tisayang'ane kunena kuti "Ah, ifeyo a mcp akatithandiza a dpp ndiye kuti aoneka iwo kuti ati- ati- ati adye shaini iyayi sitingayitane a aford sitingayitane a udf sitingayitane a utm sitingayitane zipani zonse ndikukhala pansi atsogoleri koma mumafuna basi aliyense azioneka ngati ndidolo payekha payekha zotsatira zake ndi zimenezi amalawi akuzunzika koopsa mmene alili mavuto munomo m'malawi sindikuonapo chifukwa chonena kuti inu a mcp muzikakakamira kumanena kuti mufuna mufike saizi pakana yobera zisankho mmene alili mavuto m'malawi muno chifukwa ti izizi si za mnyumba mwanu ndikudziwa kuti mwaba makobiri wochuluka kwambiri ndipo mufuna muzipitirizabe kuba koma mmene yawafikira malawi lero mukanachita resign mukanayitana anzanu akuthandizeni m'malawi munomu muli anthu olemera Ndingotchulapo anthu ochepa chabe kuli a, amwenye olemera, a, a, amalawi achikuda, achinasimama, msewu wa mchinjiwu kuli anthu olemera, ku mulanjeku kuli anthu olemera, m'blantyre-mo muli anthu olemera, achina korea mpatsa, achina mpinganjira, malo mokuti inu boma mmene zakuvutani mukanayitanako anthu amenewa olemera, private sector, ndiku- ndikuwa- ndikukhala nawo pansi ndikufunsana kuti kodi tipange bwanji mwina ndikutenga zinazi ndikuthesako ngati mera-yo nocma-yo ndikupereka ntchito zinazi ku private sector kuti akuthandizeni koma chifukwa cha liuma chifukwa cha mtima wokuba chifukwa chozitenga ngati ndinu madolo lero malawi tu ndiye wakukanikani mukusowa ni dontho lomwe la mafuta chifukwa cha bodza ineyo ndikuona ngati the best way inali yokuti ngati ziko tikanayitanizana pamodzi ndikuona kuti kodi solution yabwino ndi iti koma chifukwa cha mtima onena kuti ah, tikuthamangira ku kampeni anthu atitenge ngati ndife madolo lero kampeni ijaso ndi imene ili ikupwetekesa amalawi osalakwa anthu mma- muzipatalamu akufa majenereta mulibe mafuta mulibe anthu akufa chifukwa cha mtima wanu wa matama, u mtima wa umafiya, mtima wofuna kuba atsogoleri ongo chimene akuziwa kunja kukacha ndikuona kuti kodi ku ministry iyi kuli makobili angati, kodi ku department iyi kuli makobili angati tibeko. Ziko lopanda forex pakali panopa munthu kuti akapange business kunja palibe chifukwa forex kulibe. Ndiye tikupempheni kunena kuti ili si ziko la amanu, ichi si chalichi, si Assemblies of God, iyi si Kabula constituency. iyitu si Zingwangwa iyi sikuja kumachedwa ku ku- kwa- ku- kucheni ku- ku- ku- kwa ku village house ayi ili ndi ziko ziko limafunika serious minded people ziko limafunika anthu a serious limafunika atsogoleri o- osakhala onama ayi mmene zililimu mmene zavutiramu mukanatenga za mafuta zimwe apase anthu ena munomo mmalawi we joke too much chimodzimodzi nkhani ngati za ku escom water board anthu amenewawo a escom tikunena pano a- anthu ambiri akufuna magesi koma chichitireni apply mwina 7 years ago 2 years ago 3 years ago a escom sanalumikize kwa anthu magesitu anthu amenewa akunyada chifukwa chonena kuti alipo okha muno mmalawi koma alipo munomo makampani ma individuals amene akhoza ku- kusegulanso kampani yawo ya magesi koma mapolicies ena aboma opanda ntchito ma policies ndi malamulo amene timapanga ku parliament basi ongopanga opanda ntchito bola mwalandira makobiri ngati ma mp we are a joke we are a joke in this country sitima- sitimakhala serious popanga zinthu that is why even muone prepa- preparation ya zisankho zimene zikubwerazi madzi eni eni madzi mukumakhala busy basi kumakumana mu 43 mu- kumabera zisankho ndikumauzana kumeneko kuti apakali pano pa- tikufuna ah, titenge mfuti tikayike mu zinyumba za anthu basi mukakwirire kwirire mfuti pafupi ndi nyumba za anthu basi muwamange ndi zimene mukupangatu kunyamulana ndithu ma T- ma tx ma vx 12 kukalowa ku area 43 ku chinyumba chanu chimene mukupanga ngati tally center yanu basi kumeneko phee ndikumakambirana kuti wakuti tithane naye mwakuti Bon Kalindo tithane naye mwakuti a opposition tithane nawo mwakuti basi kumeneko makompyuta anu azimayi ena kumabwera 4 koloko ya azimayi mmalo kuti muzimu- muziyamwisa ana kumabwera 4 koloko am kusegulasegula makompyuta kumeneko basi kugwiragwira ntchito kugawanagawana mfuti kumeneko koma zoopsa kwa basi ena aje pakana udindo ud- analephera ku convention uko koma ali nawo busy ati kubera zisankho ena ndiye anzanga ndi ine opempha opemphatu ak- kaye kaye kuonda anzangawo kuonda koma ali busy kumapita nawo ku area 43 kobera zisankho zisankho izizi izi ndikuwuzeni mukanakhala ena okonda dziko lanu mukanangozilepheresa chifukwa kuli ma irregularities wowopsa tikunena pano pakana lero pakana ndikunena tu ndi inu tsopano a opposition mumve inu a opposition zipani zonse zosusa a udf a AFORD a dpp chipani cha a Mbewe cha lefu zo, mazipani zonse mudziwe chipani cha a Nankhumwa chipani cha a- a- aujeni awa a- anzathu akumpoto mudziwe zimenezo kunena kuti anthu akuvutika pakana lero amwene Vumbwe tu ndikulankhula ndi inu anthu akuvutika pakana lero sakulembesa ngakhale akhoti ananena kunena kuti anthu azilembesa pompo a nrb akukana koma muli vyende basi you are not taking action kaye kaye ma monitors anu akungogona ni njala mmenemomo kodi zimenechi chisa- chikhala chisankho chikhala chani kodi inu a dpp mmanyadira chani makamaka mmazikondera chani inuyo mmazimva shuga chifukwa chani you are not, you are not on top of the affairs a dpp ndikunena inuyo chifukwa chakuti ndi inuyo chipani chachikulu anzanu kuti timaona achina mtambowa akumatuluka chihana enoki mwana osakula mtima akumatuluka kumakhala nawo muzichitochito za dziko lino koma ata mwina ngati kuti DPP ikumatulukako tu mwinatu kapena ndiye ndi- ndi mere navichatu kutuluka kuonekera ku zinthu eh, mwina kapena tu abeni phiri tu asulemani tu koma ena tonse basi basi tili phee kukula mitima muzalira tazitulukani ngati mene zinachitikira ku khoti kujako anatuluka a dpp ndinamuonako inetu ndi, ndi mere navicha kukamu- kukamu- kukamuthandiza kaliati ndi akuluakulu ena ochepa chabe koma ayi ndithu you are not on top of the affairs anzanu akukutakatani masenta monse ma- mamonitors anu olo kuwapasa ndalama ndi ayang'anira bwanji zisankhozo zisankho zochita kuonekeratu kuti zifuna ziberedwe izizi anthu akufuna kulembesa akubwezedwa Muka- aka- akabweza kupita adusa ku nrb offices kuti akalembese tapitani mukaone zimene zikuchitika kusalima tapitani mukaone zimene zilili kuliwonde anthu akuzunzika koopsa nzathu wina mwana wake akudwala ali kuchipatala kuliwonde anapita kukapempha kuti bwanji mungotingomunyamula mwanayu m- m- mubwere naye m- m- ndikunyamuleni nimupite mukangomujambula mwanayu kukana zisankho izizi siziyenda olo if you are not taking any action nthawi yopitanso ku court kukanena kuti contempt of court ndi ino iyi koma basi muli vyende kumangoyang'anira nazichitikabe ife tiwina eh, ti apa- ndi amene wati apanga ti- eh, tithana nawo eh, ti awina anzanu ali ku 43 uko kuchinyumba china kumene kuli makompyuta akuluakulu akumapita kumeneko usiku usikutu kumeneko usiku ngati zana ili achokako kumeneko mapasti mapasti pasti 1 atapangana pangana zobera koma ife tinalozedwa ndithu lero ziko ndili anthu akulephera kupita kuchipatala anthu akulephera kupanga mabizinesi yawo basi tikuziwa ifeyo basi ndikuma ati kumanena kumazinamiza kuti ndife asogoleri zazi ife tinalozedwa ndithu bon kalindo the dc